Salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu maliyɛnw ka bɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw fo ni kisi foli ye k'aw fo ni dɛmɛ foli ye k'aw fo ni hɔrɔnya foli ye k'aw fo ni kankelentigiya foli ye k'aw fo ni diinɛ foli ye k'aw fo ni alijinɛ kɔnɔdenw ka foli ye k'aw fo ni dɛmɛtigiw ka foli ye k'aw fo ni hɔrɔnyaw ka hɔrɔn ka foli ye o de ye salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu numanfɛ mɔgɔ ne ma ɲinɛ o kɔ gwa kɔrɔ bugu yiriw ne ma ɲinɛ o kɔ fogofogo dabakala ne ma ɲinɛ o kɔ toji la to buruburu ma ɲinɛ o kɔ faden sago ne ma ɲinɛ kɔ gina kɔkɔrɔdonba ne ma ɲinɛ kɔ pedeya kɔkɔrɔdonba ne ma ɲinɛ kɔ an danbe burujabaga ne ma ɲinɛ kɔ an ka laadaw cɛnbaga ne ma ɲinɛ kɔ ka bɔ k'aw fana fo ko nin y'a ka dugu jɛlen y'a bolo maliyɛnw a balimakɛ a dɔgɔkɛ a denkɛ a mɔdenkɛ sarafo o man kan don makan saba mɔden tanti jara denkɛ foli belebeleba k'o di madamu si ma k'a fo dan tɛ foli min na amadu ɲagado k'i fo dan tɛ foli min na sɛki kulubali k'i fo dan tɛ foli min na maliyɛnw sarafo bɔra k'a sigi tuguni sarafo min ko ale tɛ tɛmɛ dugu la ko dugu min ka dɔgɔ o sarafo bɔra k'a sigi maliyɛnw n bɛna bɔ ka gwa kɔrɔ bugu yiri dɔw de jaabi bi n bɛna bɔ ka fogofogo dabakala dɔw de jaabi bi n bɛna bɔ ka kungo kɔnɔ sɔnni kelen dɔw de jaabi bi minnu hakili la ko faso y'olu de ta ye n'olu ko min k'o de bɛ kɛ minnu hakili la ko faso papiye b'olu de bolo minnu hakili la ko maaw tɛ k'u dalakan jate minɛ k'a sɔrɔ olu dalakan ye ɲɔgɔmɛ ɲɛgɛnɛ de ye a bɛ seriseri fan bɛɛ n bɛna bɔ k'olu de jaabi bi k'a yir'u la malidenw mako t'olu la yɛrɛ hali olu yɛrɛ somɔgɔw mako t'olu la an bɛna mun ye bɔlɔlɔw sanfɛ o cɛ fila bɛ bɔ k'u jɔ ko ni seli tɛmɛna k'olu bɛna bɔ ko ka mobilizasɔn ba kɛ ko peremiye minisiri ka demisɔne i n'a fɔ olu de ye peremiye minisiri sigi i n'a fɔ ko mali ye olu de ta ye i n'a fɔ n'olu ko min malidenw ko ten de nka n'i ye min mɛn baladen da i y'a mɛn balaba de da k'a fɔ maa o maa bugulen bɛ ninnu kɔfɛ a kɛra pati politiki ye o a kɛra maa o maa ye a kɛra sɔrɔdasiw ye o kara ni deri de y'aw ta ye kara ni deri de y'aw ta ye sabu a bɛ fɛ ka lagosi min ta ka ɛmisɛnki sɛgɛrɛ a bɛ fɛ ka lanɔgɔ min ta ka ɛmisɛnki sɛgɛrɛ a bɛ fɛ ka tɔgɔcɛn min ta ka ɛmisɛnki sɛgɛrɛ aw tɛ se wa aw nɔfɛ mɔgɔw tɛ se wa mɔgɔ yɛrɛ t'a kɔ mɔgɔ min bɛ se wa aw tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min yɛrɛ bɛ se sabu anw ma na ko ka faso yira ni bolojugu ye dɛ anw nana de an bɛ faso in jɔ tiɲɛ kan hɔrɔnya kan danbe kan ni min ye min kɛ o o bɛna ɛmisɛnki mɔgɔ ma o bɛna kote dɔ ye mɔgɔ ma anw bɛ bɔ k'o tiɲɛ fɔ para nka nin peremiye minisiri a tɛ ntori da sibiri a t'a da kari a t'a da ni aji min ye san ba kelen kɛ ani min bɛ jɛ k'o san ba kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka siran min ɲɛ a ma daminɛ fɔlɔ aw bɛ ka siran min ɲɛ a ma daminɛ n ko cɛ nakun ye faso jɔ de ko ye ɛmisɛnki m'a fɔ de ko yɛlɛma wa ɛmisɛnki m'a fɔ ko mali kura de k'a fɔ k'anw tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura wa a y'a hakili to kumakan na a ma foyi y'a la fɔlɔ anw bɛ nalen o sabu maa hakilimaw de bɛ ɛmisɛnki kɔnɔ kodɔnbaw de bɛ M5 kɔnɔ yɛrɛdɔnnaw de bɛ M5 kɔnɔ maa kalannenw de bɛ M5 kɔnɔ maa muɲunenw de bɛ M5 kɔnɔ fasodenw de bɛ M5 kɔnɔ minnu tɛ sɔn k'u faso yira n'u bolo jugu ye aw kana ka na dabara kɛ pɛlɛpɛlɛpɛlɛ aw minnu ma maloya aw furuɲɔgɔnw ma a ma maloya kabila ma a ma maloya danbetigiw ma a ma maloya foyi ma ka kumakan fila filaw fɔ aw maa minnu yɛrɛ tɛ se ka gundo mara k'aw bɛ bɔ ko n'aw bɔra k'aw bɛ nin kɛ tan aw bɛ nin kɛ tan ka fɔ fakuru e man kan ka maloya wa M5 ka sɔriti laban ye k'a fɔ e ye sɔriti min kɛ letura waasa k'e bɛ M5 lagosi ni maloya bɛ hɔrɔn fa walayi e kun kan ka taa an kɔnɔ kaburudon na an k'i ɲɛnama su don hamaga e kumakan yɛrɛ e kelen maa ni tɛ ale ye furumuso ta ka gundo kalifa e la aw b'i jɔ ko ni seli tɛmɛna k'aw bɛ bɔ ko ka mobilisation ba kɛ ko walasa ko premier ministre ka démissionner a ɲɛ bɛ premier ministre de kelen na maa min jɔlen b'a kɔfɛ a t'olu dɔn maa minnu bɛ k'a suteni a t'olu dɔn a nakun ye baara min ko ye cɛ tɛ mali kɔnɔ maa min bɛ se k'o bali a b'o baara de kɛ ka ɲɛ k'a kɛ ka ɲɛ para maa tɛ maa min bɛ se k'o bali maa min nana a ka feuille de route ma taa da CNT maaw ɲɛkɔrɔ a m'a ka programme foyi bɔ fɔlɔ aw bɛ bɔ k'aw dabara de kɛ paraparapara k'o ka démissionner a tɛ démissionner dɛ a tɛ a b'a bɔ malidenya de la a tɛ taa yɔrɔ si sibiri a t'a da ni asimi ye san ba kelen kɛ mali kunna a bɛ san ba kelen kɛ mali kunna ninnu nakun ye fasojɔ de ye wa ninnu dakun ye ka maliyɛndenw bɔ dingɛ de kɔnɔ nka maa o maa bugulen b'aw kɔfɛ n'aw ta mɛ maa min ka wari minɛ k'a fɔ k'aw bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ n'aw ta mɛ maa min ka nafolo minɛ k'aw bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ kara ni nɛri y'o tigi ta ye o tigi ka nafolo de tɔgɔ ko falaki sabu M5 nana de ko yɛlɛma kura M5 ko ko mali ne hakili la n'aw ye hɔrɔn ye n'aw ye danbetigiw ye n'aw ye kankelentigiw ye aw balimaw bɛ ka faga kɔrɔn fɛ aw balimaw bɛ ka gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la dɔw kɛra réfugié u faso kɔnɔ dɔw taara réfugiéya la wali jamanaw kan aw denw tɛ ka kalan aw balimaw kɛmɛ eh, bilalen bɛ insécurité la u bɛ ka faga waati bɛɛ aw m'aw da don o la kɔngɔ jugu bɛ ka don faso kɔnɔ aw m'a da don o la balo da gɛlɛya la kalan tɛ se ka kɛ foyi tɛ se ka kɛ aw m'aw da don o la dɛ fo aw bɛ taa aw jɔ de ko premier ministre ka démissionner munna aw tɛ na ni solution ye k'a bila o la munna aw tɛ na solution di walasa o kow bɛ se ka ban hɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye sa ne m'o fɔ aw ye wa nka aw ye fadenw senko ji de min yan bilayi aw ye fadenw senko ji de min anw y'o de fɔ aw ye anw tɛ taa election na en tant que anw balima minnu bɛ ka faga bilahi olu ma sécuriser ka ɲɛ en tant que u bɛɛ lajɛlen ma segin ka n'u sigiyɔrɔ la en tant que maliyɛn den kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma sécuriser en tant que maliyɛn den kelen kelen na bɛɛ m'a ka hakɛ sɔrɔ en tant que maliyɛn den kelen kelen na bɛɛ m'a ka bonya sɔrɔ bilahi karani deri de ye maa min maa ta ye maa min b'a fɔ k'i bɛ taa n'anw ye election na sabu anw fa tɛ faransi ye anw ba tɛ faransi ye anw ka papaga t'u bolo. maanifin yanni k'i bolodengɛni kelen sin maa ma ka kɛ fɛn ye a tan sin i yɛrɛ ma hɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye k'i to hɔrɔnya kɔnɔ bilayi aw y'aw bɔkolo kunmasuli bilayi aw y'a da aw y'aw bɔkolo kunmasuli ali aw ka denbaya tigɛlen bɛ aw la aw kana jɔ bi cɛ sigibali cɛ sigibali ko ali aw b'a dɔn a ka fɛn denwuruti yɛrɛ ye min ye fɔlɔ wa k'aw bɛ bɔ k'aw bɛ faso in ɲagami tuguni faso in ɲagamini banna pewu kudeta zero o banna pewu fɛn bɛɛ banna anw bɛ taa election jɛlen de la ka tila ka na an jɛ ɲɛmɔgɔ sigi faso in kunna an bɛɛ bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ min fɛ o bɛ sigi ka faso in ta sumanen ka taa faso in kalama tɛ di maa si ma tuguni o ka tila k'a fili ka boli ka taa k'an to yen o tuma k'a fɔ a ye fakuru ani hamaga a y'a hakili to aw yɛrɛ la faso in tɛ ɲagami tuguni o banna maa si tɛ faso in ci ka d'an ma tuguni o banna maa si tɛ faso in fereke ka d'an ma tuguni o banna maa si tɛ fadenw ɲani sabu a bilen o bilen aw b'aw ta sɔrɔ nka anw minnu ye fantanw ye anw minnu ye jigintanw ye anw minnu ye yatimaw ye anw minnu ye falatɔw ye anw t'an dayirimɛ sɔrɔ faso kalama na anw b'an dayirimɛ sɔrɔ faso sumanen de la aw ma maloya e fakuru mɔgɔw ka so cila yan e taara ka t'i da kɛ pɛlɛpɛlɛpɛlɛ i da dir'i ma i y'i da minɛ hamaga e na anw jɛra ko kan e tilala ka telefɔni ta ka maa wɛrɛ wele k'o langale ye e minɛna hɔrɔnw ɲɛna i minɛna danbetigiw ɲɛna i minɛna fɛnw ɲɛna n k'o de kɛra jɛmu ye k'e bɛna i jɔ k'e e bɛna fasodenw k'e bɛna olu bila sira ɲuman kan ka sɔrɔ e aw fila yɛrɛ si jogo man ɲi sɛkulu sɛ min sɛ min sɛ sɛ min b'a fa min bilayi o jogo ka ɲi n'aw ye sɛfakun wulu walayi o fana jogo ka ɲi n'aw ta ye aw man ka maloya maliyɛn denw ma ten sa aw man ka yɛrɛ dɔn ten ka sabali nka a ye bɔ ni ala sɔnn'a ma a bɛna M5 jɔlen sɔrɔ ɲɛ jama minnu bɔra ko yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ kan jama minnu bɔra ko yɛlɛma ka kɛ hɔrɔnya kan jama minnu bɔra ko fasoden bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ kelen kelen jama minnu bɔra ko kalan jama minnu bɔra ko sekirite jama minnu bɔra ko ka balo da jigin walayi bilahi a bɛna o fasodenw jɔlen sɔrɔ a ɲɛ minnu ma sɔn ka fasiya janfa minnu ma sɔn ka basiya janfa bilahi a bɛna M5 nin den halalaw jɔlen sɔrɔ a ɲɛ bilahi an tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci ni premier ministre nin b'a ka baara kɛ de fa sago fa sago n'a bɛ ka bɔ k'a kɛ pɛlɛpɛlɛpɛlɛ sabu zonba kulu minnu minɛtɔla don a bɛ k'aw yɛrɛ nɛgɛ o bɛ minɛ dɛ aw bɛ k'aw yɛrɛ nɛgɛ o bɛ minɛ wa aw bɛ k'aw da kɛ pɛlɛpɛlɛpɛlɛpɛlɛ fɛn min na senten cili an k'o ci maa si se t'o la o tuma k'a fɔ aw ye aw ka dɔgɔ aw ka misɛn aw tɛ se bilayi aw ka misɛn M5 cili la wa aw ka misɛn premier minisiri in gɛnni na sabu jama t'aw kɔ hal'aw yɛrɛ furumusow t'aw kɔ hal'aw denw t'aw kɔ ka maanifin kɛ e ye o ye fadenw senkoji de bɛ e da k'a min e tɛ maloya ka maanifin kɛ e ye o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah nka a ye bɔ a ye bɔ a ye bɔ kara bɛ ɲɛ min na o tɛ ko ka jɛ nka maa o maa dogolen b'aw kɔfɛ a kɛra ancien majorité mɔgɔw ye o a kɛra sɔrɔdasiw ye o a kɛra maa o maa ye kara ni deri de b'a tigi kɔ bilahi kara ni deri nin premier minisiri a tɛ taa yɔrɔ si sibiri ɲɛ kelen a t'a da sibiri ɲɛ kelen faso in bɛ suma de faso in tɛ juguba ka di maa si ma tuguni dɔ kɛra ten sa ni min niyɔrɔnin dira ma pɛlɛpɛlɛpɛlɛ ni min niyɔrɔnin dira ma pɛlɛpɛlɛpɛlɛ a ye miiri k'a fɔ ze na sa fantanw yɛrɛ ka hakɛ ye jumɛn ye jamana in ka suma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka fɔ M5 tɔnden cɛman a n'a musoman ye mali kɔnɔ mali kɔkan minnu ko yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ kan minnu ko yɛlɛma ka kɛ hɔrɔnya kan minnu ko yɛlɛma ka kɛ fasojɔ kan minnu ko yɛlɛma ka kɛ siniɲɛsigi kan bilayi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen mobiliselen ka to ɔ ni ninnu n'o ninnu ko k'u bɛna dankari ko ko la an ka wuli k'a yira ninnu na maa si tɛ dankari faso in na tuguni o banna bɛɛ lajɛlen association association bɛ mali kɔnɔ parti politique o parti politique bɛ mali kɔnɔ diinɛ o diinɛ bɛ mali kɔnɔ taabolo o taabolo bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen folen don k'a fɔ aw ye a balimakɛ a dɔgɔkɛ makan saba mɔden sarafo o kumakan don wasalamu ka kɔlɔ bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n terikɛ isa ala ka hinɛ i la ala ka yafa k'i ma wasalamu